ɲamagolo naamu komi fasun fari man d'a la n bɛ taa a lajɛ eh, n bɛ n to ka daba nin di faama ma yen ayiwa basi tɛ k'ala ye nɔgɔya kɛ amiina yarabi ka segin ni ɲuman ye
Ma naamu an yɛrɛ kun mago b'i la
o ka di a juguman tɛ a y'a sigi
ma ne yɛrɛ ko madu ma o don k'an to fanda la n ko cɛ dɔ kun bɛ yen a y'i ta kɛ pɛrɛnpɛrɛnli ye ko ale tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ ale t'a kama jigin mɔgɔ si o bɛnna ni ba cɛkura tɛmɛtɔ ye ba cɛkura de fana y'a tɛgɛ minɛ k'a f'a ye k'a ka siran mɔgɔ ɲɛ ko mɔgɔ man ɲi fo siɲɛ duuru ko cɛ k'a tɛgɛ d'a ye cɛ ma se k'a tɛgɛ d'a ye ɔ ne ko madu ma n ko o ye dalu ye ale ko k'o tɛ tiɲɛ madu o ye dalu de ye n den dalu belebele ba cɛkura a y'a si kɛ k'a ka dalu ɲini wa a y'a ɲɛ sɔrɔ fana ma an b'o kuma la dɔrɔn ah. ba dimina daluko kuma de la wa mun ye ah. ba sinna k'i tɛgɛ kari ka jigin tasuma la ka nɛgɛ bilennenba ta a tɛgɛ la eh. k'a gosi k'a gosi k'a gosi fo k'a suma ɔn ma o dalulu b'ale bolo an t'o kalama an ninnu ye cɛ fila ye du kɔnɔ yan a denw na ɔ an t'o dalu kalama n'ale y'o dalu da anw ma an tɛ se k'an kun kɔrɔta an filanw cɛla
o ye tiɲɛ ye n y'aw ka kuma mɛn nka min kun ka di ne yɛrɛ ye aw yɛrɛ kun k'a fa ye fɔlɔ ma an y'a fa ye an y'a fa ye nka a ma jaabi jɔnjɔn de d'an ma fɔlɔ ayiwa basi tɛ dalu fana ye fɛn sugu dɔ ye dalu n'a dikan wa dalu n'a sigikan de don ɛ ni ba ma dalu di aw ma ɛ ne ɲɛ tɛ maa la a b'a di min ma o nka aw de y'a tiɲɛtabagaw ye a ka kan k'a da aw de ma dɛ aw ma denmisɛn kuma fɔ mɛ n'ala n'ala kira sɔnna n bɛ n fanga fara aw ta kan an bɛ ba deli a b'a da aw ma sinon an tɛ ka kɔrɔtɔ la dɛ ma an bɛ ka siran babalo ta ɲɔgɔnna de la hatɛ koyi
babalo ɲɔgɔn dɔnniyatigi kun t'an ka dugu in kɔnɔ yan abada

An sɔgɔma nse somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ nse ko mariam bɛ yan awɔ mariyamu bɛ e ye jɔn ye ne ye an ka ekɔliso guvɛrɛnema minisiri de
ah. ɔ mun de tun bɛ yen n nana a fari lajɛ ka ɲininkali dɔ k'a somɔgɔw la ah, ayiwa baasi tɛ sigilan ta i ka n'i sigi ayiwa n den ne kɔni ye mariyamu wolo nka a bɛ wagati jan bɔ bi ne tɛ fosi de kalama mariyamu ka kow la a n'a ba bɛ so kɔnɔ n t'u wele haya pɛnda ɔ k'i ni mariyamu ka na o tuma na n'aw ka denmisɛnnin minnu banana aw bɛ yaala k'olu lajɛ tan kɛ o ka ɲi o ka ɲi yɛrɛ de fasa ye o ka di abo mariyamu tɔɲɔgɔnw don ko u ka ekɔliso minisiri dɔ y'ale ye min ɲɛsinnen bɛ denmisɛnninw ka kɛnɛyako ma Ah. k'a nana mariyamu lajɛ ani ka ɲininkali dɔw kɛ mariyamu masaw la e kɔni b'a dɔn ne tɛ foyi kalama mariyamu ko la sisan n den somɔgɔw somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ nse k'e tun nana mariyamu lajɛ a o ɲɛna mun de b'a la farigan de b'a la sumaya de b'a la a taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la kɔni awɔ an taara n'a ye olu yɛrɛ ye fura dɔw sɛbɛn an kun an y'o san an bɛ k'o d'a ma aw kana ɲina fura ninnu di cogo wɛrɛ a bɛ si sange sulen fana kɔrɔ awɔ

diyara n ye ne bɛna taa awɔ n'ala sɔnna a ma aw yɛrɛ bɛ mariyamu ye a tɛ mɛɛn o mariyamu kana mɛɛn dɛ ayiwa i ni baraji o k'an b'u fo ala ka se n'i ɲuman ye pɛnda i ma nin ye denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ koyi tiɲɛ na bɛn b'u ka ekɔli la awɔ kɛ e tɛ bɛn bɔ ni ekɔliso bɛɛ bɛ nin kɛ e m'a dɔn nin ka ɲi awɔ
mariyamu i m'i tɔɲɔgɔn nalen i lajɛ an ka taa so kɔnɔ i ka t'i da n ka fura d'i ma fɔlɔ i ka sɔrɔ k'i da y'a mɛn pɛnda kɔni i kɔni bɛ ka n den tiɲɛ dɔrɔn ee cɛ n tɛ sa
ko ci jumɛn de bɛ yen. ɛ eh, juguman tɛ dugutigi an tun nana de i ka fara an kan k'an fa deli an ye. e k'aw fa deli aw ye.
ɛ eh, mun de bɛ so ye. dugutigi bɛɛ kɔni b'a dɔn k'i tiɲɛ tabaga dɔ kɔni y'i den dɔ ye. ɛ eh, i den y'i tiɲɛ tabaga ye kɛ ɛ n ko tiɲɛ tali kuma bɛ fɔ de ni a y'a sɔrɔ i fa salen don mɛ i fa balolen bɛ to yen cogo di k'aw bɛ tiɲɛ ta ko kuma fɔ k'aw bɛ taa kɛlɛ tiɲɛ nɔfɛ. dugutigi tiɲɛko kɛlɛ tɛ o. an fila si tɛ se k'an waso n'an fa ka dɔnniya ye kabini kuma jan an bɛ baba kɔ a ka tasuma gundo di anw ma baba ma sɔn o de b'a to bi an ser'i ma i ka taa ka n'a deli walasa ka se ka tasuma gundo di anw ma walasa an b'an waso n'an fa ka dɔnniya ye o dɔrɔn de don ɔ ne kɔni bɛ min fɔ aw ye sa aw ka sabali kuma min filɛ dalen nin tɛ denmisɛnnin kuma ye dɛ mɔgɔ falen y'i den de ye o i tɛ se ka foyi si sɔrɔ min ka di ka tɛmɛ den kan ɔ tiɲɛ min filɛ ale bolo nin n'aw bɛ kɛlɛ la a nɔfɛ dɔ de y'a d'ale ma o bɛ se ka k'ale yɛrɛ fa ye o bɛ se ka k'a karamɔgɔ ye n'aw y'a ɲini ani dili ka kan tiɲɛ a bɛ di aw ma aw m'a ye cɛkɔrɔba caman bɛ yen bi awa ɛɛ saya b'olu ta u tɛgɛ ma dɔwɛrɛ si tɛ fo labɛnbaliya a tɛ suda ale bɛ mɔgɔ sunya de i tiɲɛ ye min ye n'i m'a di i denw ma a tɛ se ka di mɔgɔ si ma i denw de y'i kɔ ye san bɛ na k'a tɔ to nkɔmi ye a fɔ kun yɛrɛ y'o de ye o kuma n b'a wele an bɛ sigi an bɛ kuma a bɛ d'aw ma an kɔni jigi b'i kan dɛ dugutigi awɔ a bɛ d'aw ma n'o kɛra o bɛ diya an ye dɛ awɔ k'an b'a baw fo han awɔ u b'a mɛn ko e de ye cɔrinɔ ye
awɔ ne de ye cɔrinɔ ye aa karamɔgɔkɛ foli ka kɔrɔ ɲininkali ye dɛ bisimila ne ye cɔrinɔ ye ka ban a banna bari n nana n ka kangari de da i ye wa n ma sigi han i k'a dɔn n'i ma ɲinɛ k'i ye karamɔgɔ ye n'i ko i ye karamɔgɔ ye i bɛ denmisɛnninw kalan jogo ɲuman ani waleya ɲumanw na i ye n ka kuma mɛn
n balimakɛ i bolo d'i dusu kan daluya jumɛn de b'e bolo min b'a to e b'a fɔ ko ne ka kalandenw tɛ n dalakan bato i ka kalanden samuru y'a minɛ n ka sɛw suyɛli la wa n y'a tɛgɛ tigɛ n ye sariya boli a kan
ayiwa ni e ye sariya boli a kan sɛ suyɛn na i k'a dɔn k'a fɔ k'o y'i ka sariya de ye dɛ o tɛ ala ta ye ala ye min fɔ o kisa la n bɛn'a f'i ye walasa suyɛnni sariya ka boli maa kan fo a ka taa sɔrɔ maa saba ɲɛ kɛra seereya la maa minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn a ka dafa maa naani na ni fɛntigi yɛrɛ ka seereyali ye n'o dafara waati min na fo fɛn min suyɛna a kundama ka taa se hakɛ la hakɛ min bɛ damakɛɲɛ bolotigɛ la n'o ma kɛ n'i ye bolo in tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ka sariya de ye dɛ n karamɔgɔkɛ o tɛ ala ta ye suyɛli ma bɔ suyɛli la i ye n ka kuma faamu suyɛli ma bɔ suyɛli la suyɛli bɛɛ ye kelen de ye o kama n ka sariya n y'a boli a kan n y'a tɛgɛ tigɛ ne commandant makan a yɛrɛ bɛ min a bɛ min ɛɛ eh, commandant bɛ min a tɛgɛ b'a la n ko ne yɛrɛ de y'a tɛgɛ tigɛ k'a kunkurun minɛ ka dingɛ sen k'a don n ka biro da la. alahu akibaru e m'a fɔ k'e bɛ se ko la e m'a tɛgɛ tigɛ ayiwa ala fana bɛ se min na ala y'o kɛ alahu akibaru.
mon commandant ne ye nin f'i ye dɛ ayiwa nin ye yɛrɛdɔnbugu ko la fitini fitini de ye ayiwa yann'a ko ka taa bawolo ko wɛrɛ la an tɛ taa an ka taa isa ne ni sa an y'a tɛgɛ tigɛ yɛrɛ de a kunkurun a tɛgɛ b'a la an ka taa a b'a la ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye sanburu walan tagana